posachedwa pompano pano fatsirani zimene akambirana lero ku conference ya malawi first uh, bon kalindo komanso gulu lake la malawi first taonelani

Ine Cindy Kalimbuka from The Truth Malawi. Henry Chiwindi, Malawi First. Franklin Mtambalika, Zodiac. Clement Chinoko, Nation.
Dzina langa ndi Taonga Sabola, ndimagwira ntchito ku Times.

atolankhani onse komanso amalawi nonse kwina kulikonse kumene mukuonera programu imeneyi kummawa kuno kachiwiri tabweranso ife pano a malawi first patangodusa masiku khumi ndi awiri pamene tidapereka uh, ziopsezo zokwana zitatu ku bungwe lotolera misonkho ku bungwe lolembesa za unzika komanso bungwe lija loona za chisankho kotera kuti akuyenera atifotokozere ife amalawi tsatanetsatane wa mmene zinthu zikuyenera kukhalira mdziko muno zimene zikuoneka kunati kufikira lero palibe yankho lina lililonse limene aboma atengapo kapena mabungwe amenewa apereka kufuna kuwayankha amalawi kufuna kuwayankha abizinesi komanso kufuna kuyankha mzika zimene zikuyang'ana ndi chidwi kunati kodi chisankho cha 2025 chiyenda motani ku nkhani ya ziopsezo zitatu zimenezi tikukambapo nkhani ya mastika Uh, tikukambapo nkhani ya kulephera kwa bungwe ili lolembera za unzika kukwaniritsa madera ena monga chigawo chija chakumwera chigawo ichi chakumvuma chigawo chakumpoto zimene timakambapo kale kunena kuti zinthu zimenezi zikuonesa unati ndi zotheka chigawo chino chapakati mmene ndikufotokozamu Anthu ochuluka asonkhana ku Ntcheu kudikirira makadi awo koma makadiwo sakupezeka. Izi si nkhambakamwa chabe ayi. Chotero chifukwa cha chimenechi tabweranso lero pa malo ano ndi zolinga zingapo. Kufuna kuona kuti dziko lidziwe, aMalawi eni ake adziwe kunati maufulu ena amene aMalawiwa akumanidwa akuyenera kunati akonzedwe. Ife monga a Malawi First, amene cholinga chathu kwambiri ndikufuna kuimirira mzikazi, tikufuna kuuza mtundu wa amalawi tikufuna tiyankhule ndi anzathu amabizinesi tikufuna tiyankhule ndi anzathu ogwira ntchito mboma tikufuna tiyankhule ndi anzathu ogwira ntchito kaya nkuchipatala kunena kuti nthawi iyi ikafika tiyeni tonse tituluke Ndiye tikukamba kunena kuti Malawi wathuyu ndi Malawi wabwino, Malawi wokoma, Malawi wokondedwa amenenso anayenera kuna kuti anthufe ndithu tikhale ndi ulamuliro wabwino. Koma ndi zomvetsa chisoni kwambiri, malo moyembekezera zinthu zokoma, malo moyembekezera zinthu zabwino, tikudusa m'mavuto osiyanasiyana. Ndiye amafotokoza mchizungu muja kunena kuti zili ngati keke amene timamuyembekezera kuti ndi wokoma, Ali ndi china chilichonse chimeneno munthu wokonza keke akuyenera kuti apange, koma m'malo mwake wamulephera kumkonza kekeyo, akupezeka kuti akungophwanyikaphwanyika, zimene zikuoneka kuti zinthu zakezo ndi zinthu zosasangalatsa. Kulephera kwa utsogoleri kuli ngati keke amene akuoneka kuna kuti munthu wompasayo woti akonzeyo anayenera kuti amkonze bwinobwino komano wamulephera. Zonsezi zimene zikubweretsano chokhumudwitsa kwambiri ku nkhani ya utsogoleri wabwino, ku nkhani imene ikupangitsa kuti dziko lathu lizioneka kunati lili kuyenda dwache dwache. Koma tikufuna tikulimbikitseni Amalawi kuna kuti musaope chifukwa amene amadziwa kukonza keke, olo patavuta patavuta maka iyeyobe amatha kumukonza kekeyo chotero tili ndi chikhulupiriro chonse kunati amalawi tonse tiyeni tigwiraneni manja tiyesere ndithu kukonza kunati keke wathu akhale bwino tiyike zonse zofunikira chotero tiyang'ane kunati zinthu zimene zili zofunikira kunati ah, keke ameneyi kapena dziko lathuli liyende bwino ndi zinthu ngati ziti tikuyenera tiyang'ane ah, kuchita zinthu poonekera pambalambanda tikhale anthu odalirika, that's an accountability, komanso tikhale anthu ochita zinthu zathu mu chilungamo. Tikukamba kunena kuti tonse tingathe ndithu kukonza Malawi kunati akhale Malawi wokomera tonse, amene nzika zingatheno kuyamba kumaganizira kunati dzikoli linayenera liziyenda motere. Dziko lathu lili pa maondo, dziko lathu lapanikizika ndi kulemeredwa chifukwa cha zizunzo, zipsinjo, katangale komanso kulekerera kumene atsogoleri ali nako, pambali ponena kuti mtundu wa amalawi wochuluka ukulira chifukwa cha mavuto amene tikukumana nawo. Kulira kumene anthu akulira, akulira m'misewu mwathu. akulira m'misika mwathu akulira m'maofesesi mosiyanasiyana ndiye ife timaganizira kunena kuti tiyeni titengeni uh, kulira konseku tituluke tonse pamodzi chifukwa amene tikuzunzikawo ndife ndifenso anthu amene tikuoneka kuti talekereredwa kwambiri sitikuonedwanso ngati anthu chotero tikupempha kunena kuti pakhale kusintha osangoti kusintha koma kusintha kotheratu Ziopsezo zitatu zimene tikuzikambazi, nkhani ya mastika imene ikukhudza bungwe lija lotolera misonkho mdziko mwathu muno, chiopsezo chachiwiri chimene tikukamba za bungwe lolembetsa ziphaso za unzika, komanso tikamayang'ananso chiopsezo china monga kumangidwa kwa anthu chisawawa chifukwa cha ndale chabe. Zinthu ngati zimenezi ndi zina mwa izo zimene zikupangisa kunati Malawiyu aphinjike. Ndi zimene zikupangisa kunati dziko lathuli lipezeke kunati likugwa. Amalonda athu apezeke kunati sakuchita bwino, bizinesi zawo zikupezeka kunati zikunka zikulowa pansi. Chifukwa chani bizinesi zikulowa pansi? Chifukwa chonati nzikazo zikumanidwa zinthu zofunikira kunena kuti iwowa apititse patsogolo malonda awo. Zonsezi tikukamba kunati ndi chifukwa cha zinthu za ndale kapena kumangidwa anthu mwachisawawa chifukwa cha cha ndale zimeneno pano zangokhala ngati nthano mdziko lathu lino. Ndiye tikunena kuti kutsutsana ndi zimenezi tikufuna kupemphanso Amalawi kuna kuti tikuyenerano kutengapo mbali. tikumbukire bwino kunena kuti tidapereka masiku khumi aja ndiye lerolo tikubwerano kunena kuti yayi enough is enough kwakwana amalawi tiyeni titengepo gawo amalawi tisamangolilira kumbuyo tili mmakuka mwathu tili mmaofesi mwathu komano nthawi yakwana kunena kuti ifeyo tichitepo kanthu tikuyenera tionesese kuna kuti nkhani ya mastika nkhani imeneyi ikuyenera kuna kuti isaphinje eni ake amabizinesi angakhale amabizinesi ang'onoang'ono chifukwa tikamakamba nkhani imeneyi mwina tikungoona anthu amene akuoda katundu kunja koma tikukambanso angakhale munthu amene akuchokera kumudzi amene katunduyo ngati akwere mtengo ndekuti iye uja alephera kugula tidapemphapo kuna kuti anzathu aku nrb akuyenera akonze ndondomeko zawo mofulumira kuna kuti wina aliyense mzika ndithu ilandire kuthekera kofanana monganso anzathu aku central region akuyendera koma zonsezi sikubwera mayankho tikunena kuna kuti boma lisiyiretu kulemba wanthu akumanga wanthu chifukwa cha ndale zimene zikupangisa kunati democracy yathu komanso ulamuliro wabwino uwoneke kunati ulibe tanthauzo mdziko mwathu chotero mmene tikupitano kukapanga zionesero zathu pa 8 august 2024 tikufuna tikumbukire anthunso amene anamenyerera dziko lino anthu amene adaluza miyoyo yawo mdziko lino ndi cholinga chonati ufuluwu nafenso tiupeze anthu amene adazipereka nsembe amene lero timawatchula mayina chifukwa kuti iwowo adapereka matupi awo nsembe ifenso ngati malawi first tikufuna tizipereke nsembe tipemphenso amalawi tonse kunena kuti tiyeni tizipereke nsembe pofuna kuwombola dziko lathu komanso pofuna kukhala ndi ganizo limene the late bingu wa mutharika ananena kunati we need to dream in colors so tikhale anthu amene tikuganizira za tsogolo labwino kwa wana wathu ife sitikhazikidwa chete ife sitilolera kuti tizunzidwe komanso sitingangozisiya zinthuzi mmene zililimu kuna kuti zizikhala zikuonongeka ife ndife amalawi chotero tikufuna tipemphe malawi woyenerera Chotero tufuna tipemphe anzathu a media, tipemphe a Malawi nonse, kwina kulikonse kumene mukutimvera, kumene mukutionera, zigawo zonse za dziko lino la Malawi, kuna kuti tiyeni tonse tigwirane manja, kunena kuti phokoso lathu limveke, zimene zipangitse kunena kuti anthu adziwe kunena kuti a Malawi sali kukondwa m'dziko muno. Ndiye tikuti kwakwana. Tikafika mawu onena kuti kwakwana, ndiye kuti chimene chikutsalira ndi kufuna no kupanga chofunikiracho kuna kuti amalawi akhale mu mtendere zikomo kwambiri amalawi komanso atolankhani thank you
the high table, maybe you might wish to add one or two before we give back to the uh, to the president to, to also add.
Uh, mongonjezerapo zimene alankhula maka president athu kunena kuti amalawi tili pa chipsinjo chachikulu makamaka pa nkhani ya masitika zili ngati kunena kuti munthu amene ali ndi chilonda kale nde wina wabwera kukuponda chilondacho so chipsinjo chimene tili nacho ngati ife amalawi um, tikulira komanso tikudandaula maka dziko lathu mene likuyendera Nkhani ya ma sticker ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri chifukwa chonena kuti um, munthu akupita kukaoda katundu kunja mokwera botolo lina lililonse akunena kuti lizimatidwa sticker ndi ntchitonso yayikulu yoposera ndalama imene angalipire pa sitikayo sono pamwamba pa izizi Tikunena kuti ngati ife aMalawi amene tili ndi chilonda kale mkati mwathu tikadakonda kunena kuti atimvetse. Vuto limene lilipo ndilonena kuti ifoti dziko lathu atsogoleri athu katangale wakhazikika kwambiri m'mitu yawo akukanika kumva madandaulo a anthu. Tsono pamwamba ponena kuti dziko lathu takhala tikulira ndi zinthu zambiri zovuta kuvuta kwa chuma komanso even ngakhale kusowa kwa chakudya. Panopa zikuonesa kuti boma lathu lalusa kwambiri ndi nkhani ya kupemphesa nkhani ya misonkho. Ndikhoza kupatsani chitsanzo, town ina ya Luchenza panopa a, a council afika pomalemba kumaitanitsa msonkho pamene munthu sunamange nyumba ndikumakuuza kuti uli ndi ngongole zimene zikuonesa kuti zikupereka chiopsezo ku mtundu wa amalawi so pempho langa ndi lonena kuti amalawi tiyeni tidzuke tiyende tipite pa msewu tionese mkwiyo wathu chifukwa tizafikapa zafika ponena kuti ngati tilekerere ana wathu obwera mbuyomu azavutika zikomo kwambiri Eh, komanso mongoonjezera pamene malawi first ikuitanisa ma demonstrations pa 8 pano si interest yathu kuti tipite pa nsewu koma chifukwa chonena kuti tinabwera pano 11 days yapitayi kupempha ku nrb komanso mwina ku boma la malawi kunena kuti tili ndi madandaulo awa ngati amalawi amalawi first pa chifukwa chaicho ndimafuna kusindika pano kunena kuti malawi first ilibe chidwi mwina chomapita pansewu koma ili ndi chidwi chokamba ndi boma kumva koma zikuonesa kuti bomali ndi limene silikufuna kumva zonena za a Malawi first ndiye pa chifukwa cha icho tikutsindika kunena kuti pa 8 pano a Malawi nonse kumene muli Nsanje to Chitipa tikhala tili pa msewu kumema boma limeneli kuti misonkho imeneyi mastika amenewa amene sakudziwika bwino kuti mastika amenewa ndi amtundu wanji amene akuwapangisa kuti anthu a business business yawo isapite patsogolo ndiye pa chifukwa cha icho tikukuuzani amalawi kwina konseko kuti bon kalindo president wathu wa malawi first pamodzi ndi ife amalawi first tili okonzeka kupita pa msewu pa 8 pano zikomo kwambiri
Thank you so much, uh, the president for Malawi First. Before we give to the journalist to ask questions, zikomo kwambiri zikomo kwambiri ndine cecilia kumwenda executive member wa malawi first ndimafuna ndiyankhuleko pa nkhani ya ma registration monga ngati kuno ku lilongwe kumbali kumene ndikuchokera kwasegulidwa ma centers kuti anthu azitani kwasegulidwa ma centers kuti anthu azikalembesa pamene kumalo ena am- sanakafikireko ku ma registration ndi chimene ndimapempha ndimapempha kuti aboma atiganizire kuti tonse mzigawo zonse atifikire kuti tikhale ndi mpata ngati nzika tikalembese ngati zimene zozo sazikwanisa ndimapempha kuti aboma aloleze kuti nzika iliyonse ikhoza kukavota potengera osati ma ID okha koma anthu akhoza kukavota ndi ziphaso zina ngati ma passport, ma driving license komanso ma birth mark. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Joyce Chawinga mongonjezerapo so- Ah, ndinamvapo mawu onena kuti munthu mukanena kuti multiparty meaning oti kumakhala kuti munthu ali ndi freedom of speech yoyankhula chimene angayankhule komano amalawi panopo tikupsinjika kuti tiyankhule zakukhosi chifukwa timaopa kuti tikayankhula mwina atimanga nde timangokhala chete umangofinyika pamene poponso boma litiganizireko zikomo kwambiri
Uh, mwina uh, vice president two minutes
zikomo kwambiri Ah, mongotsindika kwambiri nkhani ya ziphaso zaunzika Um, zikudabwitsa kwambiri kuti boma kudzera kwa bungwe lija la MEC akutsindika kuti zisankho aliyense kuti adzakhale ndi mwayi wovota akuyenera kuti adzagwiritse ntchito potsimikizira mukalembera wa zachisankho ndi chiphaso cha unzika ndiye zikudabwitsa kuona kuti padali panopa ali pa stage yoti akuti akupitanso abwereza imene akuitchula kuti mopping stage chodabwitsa nchonena kuti magawo ambiri ngati kumwera kummawa komanso ngakhale kumpoto kumene ambiri sentayo idatsegulidwa koma palibe amene alandira ziphaso nthawi zonse ndi mavuto a netiweki o makompyuta avuta akuti kaya ndi moto kaya ndi chani ndiye chikudabwitsa kuona kuti ngati central region ino malo ambiri anthu alandira ziphaso ndiye akutha kubwerezako ndipo tikudziwa kuti mopping imeneyo ikuthekanso ku central region timaganiza kuti ngati aboma ngati a MEC sakadatha kutenga zimenezo asadayambe kupanga mopping akapatsa anthu ena amene nkusesa komwe sadasese chifukwa ngati achita mopping dera lina ndiye kuti dera limene anasesa Bwanji akanapereka mwayi kuti apitenso dera lina akapereke ziphaso zimenezi podziwa kuti iwowo akunena kuti akufuna adzagwiritse ntchito ziphaso za unzika popanga kalembera kuti ulembetse mu ndondomeko ya zachisankho. Ndiye timafuna kupempha komanso kunena motsindika kuti boma izizi ndi zoyenera kuti apange zinthu mwa chilungamo mogawa zinthu mofanana chifukwa kumene ine ndikuchokera ku Eastern Region Ndi anthu ochepa kwambiri chiyambire 2020 kufika lero amene akhala ndi mwayi wolembetsa ndi kutenga ziphaso za unzika, zimene zikutanthauza kuti mwayi woti adzavote nawo udzavuta. N'chifukwa chake tikunena kuti ngati kuli kuona kuti matchini amene mwatumiza kumwera kapena kummawa ndi oti ali ndi vutodi, ndiye tiyeni tivomere kuti tigwiritse ntchito njira zina zonse kaya zikalata za kwa mfumu kaya ma certificate athu akusukulu kaya ndi ma marriage certificate kaya ndi ma driving license ma passport china chilichonse chimene tingathe kutsimikizira kuti munthu ndi Mmalawi kuti asadzapheredwe ufulu wokhala ndi mwayi opanga nawo chisankho cha 2025 zikomo kwambiri
ndi mwano waukulu kuti a nrb ndi boma azipita madera amene sadakhaleko ndi mwayi wolembesa cha nzika ndiye ndikumakawawuza kuti bwerani ah, muzizalembesa mutipase ziphaso zanu zina zakale kuti tizakupatseni fetereza chaka cha mawa ndi mwano waukulu kwambiri tikunena pano amalawi amene mukutionera ziwani kuti m'madera ambiri atumizako mabungwe a feki amene akulembesa kumeneko kumawalemba anthu ngati za fetereza kuti azalandireso chimanga ndi fetereza chaka cha mawa akumafuna nambala ya foni akumafuna zina la munthu zonsezo n'chokuti anthuwo anamizidwe asusuke ndiye inu amene mmasusuka amalawi amene mukutionera samalirani kwambiri mwa chisanzo panopa ali ku dera la machinjiri cha kwa ambwanda uko kwa luwanda uko akuchita kuyima pa nsewu ndikumalemba anthu it is very very unfair thank you Thank you so much. And uh, this takes us to the next